tikulandire ndi ku sports access pa zodiak television ine ndi bright buju kanyama mu studio muno tikhale ndi pale chinyama isaiah anthony komanso henry gome amene tikhale tukamba nkhani zosiyanasiyana zimene takutengerani lero takutengerani nkhani zokhuzana ndi commonwealth kamba kuti mwambo okhazikisa kapena kuti kutsegulira mpikisano umenewu wachitika on thursday ndipo timu yathu ya scorchers ili a makamaka a queens ili kumeneko kusewera komanso anzathu amene akuchita zokhuzana ndi masewero ankhonya ndi ena alinso kumeneko Scorchers yatsiriza ma preparations ake a Wafcon 2026 ndipo yatsiriza ndi kugonja 4 0 ndi Ghana. Tikambanso zimenezo kuti chinachitika ndi chani. Tionakonso nkhani zokhuzana ndi the FDH Bank Premiership ndi zina zimene tinazo mkatikati mwa program imeneyi ya Sports Access. Takhalani ndi pamenepo pamene tiyambe posachedwa program imeneyi.

right tiyambe poyambira talandire makosana amene tinawo mu studio muno ndiyambire uh, to my far right apare chinyama uh, tathokoza kuti tili limodzi mpulogalamu ya sports access

Uh, I think pali nkhani zambiri zoona kuti tiziunikire bwinobwino uh, malinga ndi mmene zikukhalira ku afcon uku komanso ingakhale mu super league mmene Yeah, uh, okay. pali mumati fdh premiership uh, Ah, musayambe zimene. nkhani zambirimbiri Eh, musayambe zimene. Eh, premier league nso ikhale kuyamba posachedwa pompa angonena kuti takulandiranitu ndi amene atatuze ndi awo Eh, so ine ndamene ndikuyankhano malonje Yeah, yeah. inu muyamba kuwauza anthu za premier program league nso ikhale ikuyam- premier league nso ikhale kuyamba posachedwa pompa
Yatawira wawa. Tione kuti- ayi tungowakumbusa kuti iwo si- si anka anka ndinuyo eh, tione Chabwino.
kuti- tione kuti ma defending Okay. champions uh, arsenal uh, apanga defend bwanji Okay. uh, championship imene Now, uh, tisanayambe nkhani zathu zimene takonza makamaka za kuno uh, ku Malawi. Let's just talk about sitikuchedwapo pa nkhani imeneyi. I'm just going to give wina aliyense 30 seconds to talk about this. The uh, FIFA World Cup uh, makamaka FIFA yatulutsa the uh, sta- 11 the best 11 ya 2026 FIFA World Cup imene yachitikira ku USA, Canada komanso Mexico. So here's the team uh, imene ndithu yayamba. Uh, Vozinha waku uh, amene ndi uja waku Cape Verde ndi amene amusankha kuti ndi goalkeeper amene akhale mu 11 imeneyi so kumbuyo kuli Pedro Porro wa ku uh, Spain, Martinez wa ku Argentina, Upamecano wa ku France komanso Cucurella wa ku Spain. The midfield kuli uh, Rodri amene ndi wa ku Spain, uh, Michael Olise wa ku France komanso Jude Bellingham wa ku uh, uh, England. and then the front 3 kuli Messi of course akubwera patsogolo pa atatuwa uh, kumenya ndithu ngati number 10 malingana ndi mmene ndayonera and then Messi wa ku Argentina and then there's uh, Erling Haaland wa ku Norway and not forgetting Kylian Mbappe ah. wa ku France this is the best 11 ndiyambire ndi iwe Pale Fawa wayamba kale ku kuchita comment uh, 30 seconds sitikuchedwa apo it's just kungokamba zokhuzana ndi uh, the uh, world 11 so far yochokera ku fifa titero yeah i yochokera ku think FIFA ya- president. yawoyo ndaiona ndi I will comment on the same Yes. Ndi- kuchita comment outside that koma ndikuona ngati achita transpose Um, uh, messi akumumenyesa ngati number 9 Yeah. simandiona Behind kapa the strikers ah okay ndimaganiza kuti akumenya mwati patsogolo that's Yeah, what he said. patsogolo pa ma midfielders patsogolo mwati pamabisi oh, mami traders fine then that's okay because zimbabwe nani harand ndamene akuenda kukhala pa- pasogolo penu as a finish okay yeah, so that one is a good one okay um, uh, isaiah Ah, ndi abwinobwino umabe eh, pa- pa- pa- pakota ndi pa defense mafuna I, i would always put pauki basi

Bellingham had been very good for England. Uh, Vozinhayo, of course, maybe That ineyo pa ine pamene pa Debate- Gomez debatable amalize because because of yeah the goalkeeper wa Spain goalkeeper wa Spain amene anawina ngati anawina Golden Glove. yeah You expected uh, uh, that one to be in the team. yesu amene tinene zawo Uh,

osewera 11 amene akuganiza kuti anachita bwino kwambiri kumeneko ku fifa world cup of course ndigwirizane ndi gome just a little bit my comment my take on this pa goalkeeperpo Vozinha was brilliant and anachita ntchito yabwino kwambiri but the best goalkeeper of the tournament sali mu best team imene yasankhidwa amene ndi That's uh, right. goalkeeper wa team ya spain so well

ka Pau Cubarsi kamene ndikunena kajako, ukamuyerekeza ndi Upamecano when, when we go into statistics upeza kuti no defender uja anali bwi- wabwino ndi wa spain uja Okay. koma mu- mu squad- mu- mu first- mu squad- mu first 11 mulibemo okay yeah so mwambo otsegulira the commonwealth games wachitika on thursday kumene kuli ambiri amene achokeranso kuno ku malawi kumene tatumizako ma sporting disciplines osiyanasiyana tukamba zokhudzana ndi netball kumene kwapita queens Tukamba zokhudzana ndi boxing tatumizako osewera athu kumeneko anayi, tukamba zokhudzana ndi swimming alinso kumeneko, tukamba zokhudzana ndi masewero enanso amene tatumiza ku Commonwealth but our main focus is on the Queens kamba kuti kumeneko ikuoneka kuti zawo ziyambe limeneli ndi Loweruka pamene ikumana ndi dziko limeneli la South Africa, that's our opening game, kenako Sunday tidzakumana ndi Northern Ireland. monday tizakumana ndi england and then tuesday kapena kuti lachiwiri tizakumana ndi australia mphunzitsi wa timu ya dziko limeneli uh, Debbie Fuller akufotokoza kunena kuti timu tsopano ili bwino tasewera masewero opimana mphamvu and everything is ready kumeneko uh, ku uh, commonwealth ndiyambire ndi gome kunena kuti do you believe zimene wanena Debbie Fuller kunena kuti uh, timu ili ready malingana ndi ma friendly games amene tamenya of course ambiri anali oti ma results sitikuwadziwa chifukwa cha anali behind closed doors koma tasewera ndi maiko ngati new zealand tasewera ndi england ya anyamata england ya atsikana uh, tasewerakonso ndi uh, uh, makamaka kuno kumudzi tinasewera ndi zimbabwe four games do you think the team is ready based on the friendlies that we have seen team ikusewera not necessarily the result but the names amene takumana nawo yeah in terms of preparations the team is ready because the akonzekera bwinobwino anakakhala kunena kuti sakukonzekera bwenzi tikunena kuti they are not ready but we have seen the team uh, kusewera mi- ma- masewero osiyanasiyana zimene zikusonyezeratu kuti amakonzekera so in terms of kuti kukonzekera kukonzekera takonzekera koma kungoti they are- they are- they are- they are- we're going to face uh, ma teams amene ali ovuta kwambiri uh, in our group zimene zitapangitse kuti ngakhale takonzekera bwino komabe mwina zotsatira tisachite kukhala ndi uh, ma expectations ochuluka kwambiri because pool yathu muli australia mmenemo

there's Tonga. And then there's Northern, uh, Northern Ireland can still collab with. Yes. yes. Yeah. Yeah. So you can actually see with the from a teams of Sewa. Team imene kumaoneka ngati yocheperapo mphamvu tikatengera pa ranking imene ili pakadali panopo ndi Northern Ireland. Ma teams ena onsewo akutiposa pa ma rankings. And tikatengera ma results of late head to head England Australia, South Africa, I mean these are teams onena kuti panopo ifeyo no tili kutali kwambiri. So I should say here kunena kuti yes the team yakonzekera bwinobwino koma tisakhale ndi m- high expectations uh, uh, in terms of ma results Okay. uh, depending on, on uh, ma teams amene tikukumana nawo kumpikisano umenewu. okay um, uh, isaiah ti- tinakambako of course zimenezi in the two uh, uh, previous programs komano tikukamba kunena kuti now on Saturday tikuyamba ntchito and tikuyamba ndi abale athu a ku South Africa amene ali pa form nthawi yatali they have been number one in Africa South Africa ntchito tili nayo Eh, if you look at South Africa nthawi zambiri tikamakumana nayo imatiponda I think last five games atimenyapo mm. tinakumananso mu african cup muja tinamenya pa Griffin Saenda anatimenyanso so zikuonetsa bwino kuti tili ndi ntchito yayikulu potengeranso ndi pool yathu imene tili mm. Kukonzekerako nde takonzekera komano zitengera kuti no tikamafika kuti tikumenya ma actual games nde tisewera motani. Zungofunika kuti ifeyo tisayang'ane kuti tikamakumana ndi timu yakuti timachita motani chifukwa mu pool mwathumo timu imene yakhala kuti ndo takhala kuti tikuyimenya mophweka ndo Northern Ireland koma matimu ambiri ndi oti no akhala akutimenya England yatimenya 4 times masewero 4 amene apitawo yatimenya so ndi ntchito ndithu kuti ndi ntchito yayikulu okay so nkhani ndi imene wanena Gome kuti no we should lower our expectations kuchokera ku ma games awa okay uh, pali uh, tikuyang'anira kunena kuti Debbie Fuller akunena kuti the friendlies amene asewera mm. she believes kuti team is ready but wayankhulako chinthu china chake chimene chinandipatsa chidwi kwambiri akunena kuti she wants to use commonwealth ngati njira yokonzekera timu imene idzapange qualify kupita ku fifa i mean kupita ku world cup chifukwa in december tikusewera the african netball cup imene ndi ma qualifiers a world cup Yeah, I think i- if- ngati chiganizo chili chimenecho akuganiza bwino ndiye kuti kwa iye ma results kwenikweni awawa don't really matter koma achita assess ma players based on kuti chimene akufuna kutsogolo pa i- she's only being realistic chifukwa england south africa new zealand i think ndi matimu oti akhoza kutivuta kwambiri komano ngati kukonzekera kwake kuti kuli kof- konzekera world cup then for me that's, that, it's okay kuti tipeze timu imene ikhoza kukatithandizira chifukwa sitingakhale pano kumanena kuti timenya south africa sitingakhale pano kumanena timenya new zealand ayi australia mwana mwana. Aus- I mean, eh, australia Australia. australia sitinga chimene ndinanena last time was kuti mwina we can reduce the baskets chifukwa kukonzeka kutipangisa kuti ngati tingamaluze tisamaluze ni mabasiketi za zomati mabasiketi 90 to 20 mabasiketi 100 to 30 zoterezo ayi at least itamakhala less than 10 ndekuti titachita improve kwambiri koma okay. matimu awawa I think, we I can't think, stand a chance I think england hey, yatimenya ka in the last 4 magemu amene awina 4 i think 3 ndoti atimenya ma baskets over 60 ndiye ife timachinya mwina 30 30 chakuti so Even ama- South Africa. pamakhalabe chigapu chonena kuti mwina 20 baskets so Okay. i think we need to reduce that, to that gap 20 achepa last time we played south africa mukumbukira ino inali ngozi yoopsa kwambiri koma chimene tinganene apa nchena kuti much as we are saying kunena kuti we should lower our expectations Eh. panopo for the first time timu ili ndi expatriate coach

timu ija yapita opanda kochi okay koma yatsogozedwa ndi madam konzata anti david simufanere choncho yeah yeah hii nina ni makanzo yangu Koma, Koma, with the coming in of uh, Debbie Foo, right, as the as the coach for the team, our expectation is good. We should see a much more improved performance because I think that's something that has happened for the first time. We have never had an expatriate coach ku netball ku takati kuchikamba kuti mwina tiyeseko. Now we have tried. She is also optimistic kuti achita bwino because of the preparations amene akhala nawo so I think yolowa ma expectations ija tichonse sopano Okay. eh, kuti Cha- Debbie Fuller kumeneko timenye england eh, timenye australia eh, tikapanda kupanga zimenezo ndi mwina palibenso chifukwa chonena kuti tizikhalanso ndi makochi ngati amenewa basi abwerezo kwa achina amenewa omwe aja okay so zimenezo ndizokhudzana ndi uh, the commonwealth games tingowafanira zabwino zonse uh, the queens kungokambakonso kunena kuti gulu lina la anthu amene amachita uh, business ku united kingdom koma ndiochokera kuno ku malawi aperekaponso 5 million kwacha kuti mmene kuipatsa chilimbikitso kuti ikachite bwino ku mpikisano umenewu wa commonwealth talking about matimu amene tatumiza kunja kuti akachite bwino nkhani imene tikutsatira nayo ndiyokhudzana ndi the scorchers chifukwa timu imeneyi yalowera ku morocco kumeneko ikukasewera for the first time ku mpikisano wa women's africa cup of nations Koma pokonzekera kupita kumeneku, timu inasewera masewero awiri amene yasewera mdziko lomwelo la Morocco kumene ili. Koyamba inasewera ndi Morocco inagonja 2, 1 then kenako the final match imene akutseka tsopano kutseka ma preparations onse inakumana ndi Ghana ndipo masewero amenewa athera ndi 4, 0 kukomera timu ya Ghana. Mphunzitsi Lovemore Fazili anafotokozera kuti kodi masewero amenewa anaona motani. Chimene ndatolapo ine akunena kuti ndimafuna ndipereke mpata kwa osewera ena amene sasewerasewera kawirikawiri mu timuyi kuti tiawonenso pamene tikhale ndi timu yamphamvu imene ipite ku mpikisano umenewu wa Wafcon. Akuti timu alinayo a Fazili nde titamve zambiri kuchokera kwa a Lovemore Fazili. Choyambirira ndinganena kuti sindinganene kuti anali masewero abwino chifukwa chakuti taluza 4-0. Ah, chachiwiri ndinganena kuti ah, tinaperekanso mpata kwa maplayers ena omwe mwina anali sanapatsidwe mpata kuti mwina taone tali- talimbikise mtima Ah, sindinganame kuti mwina performance inali yabwino sinali yabwino koma pakuti tikukonzekera komaliza pa mene tikupita ku tournament ndinganene mwachidule kunena kuti taluza chifukwa chakuti mwina ah, timuso pena pake tina- timafuna tiyese name sinapasine kumwayi tipitizabe kukonzekera sitikutopa ayi tipitiriza kukonzekera mmene ndaneneramu kuti iso kunaliso ma- ma- mpira wina kuti tipase mwayi anthu ena amenye Ah, pachiyambi dzana lija ndinafotokozera kuti ah, mawa tifuna kubwesa chipambano mano chipambano chakanikanso Ah, sitikubwerera mbuyo tikupita kutsogolo taona ah, ziwiri zitatunso tsiku la lero komano ah, maplayers ena amene mwina tinapasa mpata ena nayeserako ena zinawavuta ndi mmene umakhalira mpira komano tiyembekezere tsopano kuti tsopano tili ndi timu yomwe tikuyamba tournament ah, next week imene ikubwera tuesday Eh, napereka mpata kwa maplayers angapo lero pa- pa- kuti kuyambirira pa goal tinasintha tinagwiritsa ntchito Yamikani Kaonga Ah, name- nagwiritsanso ntchito kumanzere as left fullback Olivia Phikani Ah, namuyeseranso lero kuti ah, tiyesenso mwina maplayers ena amene sanamenyepo mwina ngati Tendai Sani nampasa mpata Ah, nabweresanso ah, mm, second half Deborah Henry Chisomo Banda Eh, nayesa ma players mwina 6 or 7 kumapita aone kuti mwina iwo angatibwesere performance ya mtundu wanji ndipo ndi- ndi- ndinenenso pano kuti tina- tinasiyaso pa bench ma players ena first half mwina namus- nasiya panja Leticia Chinyamula nasiya panja Vanessa ah, Chi- Chi- Chipukula ah, namusiyaso panjanso Tabitha Chawinga sikuti kunali kudelera kuidelera ghana ayi komanso mwina timayembekezera kunena kuti ah, mwina pamawa ndi nkuja titsopeza ma injury kutengera gemu ya lero so ndimafuna kuti ena tapangiriza even ndi goalkeeper mmene ndaneneramu tinayesa goalkeeper wina kenako mwina second half ndime tina- tinamubweresa ah, Mercy Sikelo Ah, ndi tinamusiyaso panjaso Ireen Khumalo so timayesesabe ndithu mbali yoseyose titoone kuti ngapange pati koma mmene ndaneneramu kunena kuti timayenerabe kuti tiyese maplayers kuti taone kuti tili pati apapa taona tadziwa ndipo timu imene ikamenya uh, next week ilipo ndipo ineyo ndikanalimbabe mtima kunena kuti uh, zabwino zi- zikhala zikubwera Lovemore Fazili there mphunzitsi wa timu ya Scorchers amene uh, wafotokozapo mmene waonera masewero akuti timu pano patsopano waiona ali nayo starting 11 alinayo akaona kuti kumeneko zikakhala bwanji tili ndi advocate wa women's football muno akuti anyamuka tuesday Th- wednesday akulowera akupita ku morocco amene ndi henry gome ndi amene timalizana naye nkhani imene chifukwa muyamba chabwino henry gome um, zimene wanena uh, Lovemore Fazili wachita pick out zinthu zotani zimene mwina utha ku kukhala nazo kuti tikukalowa nazo ku mpikisano wa wafcon first game ndi nigeria pa 28 which is uh, tuesday likubwerani
yeah choyambirira inayo i should say here kunena kuti I'm surprised ndi mmene coach anapangira approach game ya ghana because uh, game ya ghana was the last friendly game imene timasewera before kuyamba mpikisano wa, Af- wa wafcon Ndiye my expectation was kuti game ija ya Ghana timenya ndi team imene tikuyidalira. Full strength squad. Full strength squad kunena kuti no tione sopano kuti kodi tili bwanji. Zimene zapangika pa game imeneyi dzulo ziku zinakapangika mwina 3, 4, 5 months ago. In fact. ndi zimene akochi akhala akupanga nthawi yonseyi imene timu imakonzekera when we went to tanzania it was the same thing kuti ndimayesa osewera ena ndimayesaso ma combinations ena ndi ena ndiye panopo i have a team that's what we are told ma friendly games awiri amene tinakasewera ku tanzania when we went ku four nations tournament ku kenya we are told the same thing ya ndimayesa osewera ena ndabweresa ena ndiye ndimayesayesa ndiye panopono ah, ndi ndi timu musadandaule tikhoza kumabwererabe m'mbuyo bright bwerera m'mbuyo ma friendly amene takhala tikumenya this is what we have been told by the coach okay now lero akochi tizikhaso tikukamba zomweso tizikhaso tikukamba zomweso timu imene atiuza kuti ah ndimayesa ah no apapa ndiye ndili ndi timu pa four nations tournament where is that team tapita ku tanzania the same thing ah, ndimayesayesa now ah, we have a team musadandaule kuti timu yagonja ma results sitinapeze but everything is okay we now have a team where is that team now a game before kuti uyambe tournament ayi ndikuyesabe now i have a team where is that team akochi we thought that team ndi imene titayione no pa game imene timamenya ndi ghana kunena kuti this is now the team imene ikupita kukamenya ano game inu munaona kuti ma- tinali ku world cup posachedwa pompa matimu amamenya ma, ma games okonzekera world cup before the tournament uh, uh, uh, uh, began ku america konkuja kandi ku mexico canada timaona ma friendly games munaona kuti a- a- a- ati Jam- ati champs akuti a Mbappe sakumenya ayi chifukwa ndifuna ndiyese ndiyese ina ndiyena olise sakumenya ma friendly ose aja samamenya achina Mbappe achina olise samamenya achina Haaland samamenya ma friendly games ose aja okay so pena pake zikumadabwitsa kuti kodi kodi kodi akochi chimene mufuna kupanga achieve ndi chani inayo expected game imene ichayi kuti ma players onse amene tikwadali ah, team imene akuyine nayo kunena kuti this is the team tione for your own information Ah, usati zinaso tikaonera zimene kumweko. akunena akochi zinaso zimene akunena akochi akuzipanga contradict okay because ukayiona squad imene atenga akochi squad imene yapita kukosa ku, ku, ku, ku wafcon there is no debutant there all these players amenyerapo scorchers palibe wachilendo onsewa amenyapo ku- ku- ku- ku- ku scorchers there is no any debutant there wonena kuti akuti akayambira kumenya ku scorchers komweko mulibiretu meaning kuti zomwe ati ndikuyesa ma players izi, it's not making sense because there is no one new in that squad okay amene tinamusowa kwa nthawi yayitali mu squad mu ndi temwa yekha anayamba rugi okay no ndingokuza kuti amene tinamusowa ndi temwa yekha okay and temwayonso sikuti ndi wachilendo si munthu wonena kuti you can say kunena kuti timu yasokonekera mpaka kuti nditere chifukwa kuti ati wabwera temwa amauja ndi oti akudziwa kale choyenera kuchita mmeyo kucha chabwino so tinene apo kunena kuti regardless of uh, kuti timu inayamba bwanji regardless of kuti ati kaya amafuna kuyesa ma player regardless of whatsoever zimene akochi akunena koma the result is very disappointing okay Chamba. yes tikukonzekera kuti timenye Af- wafcon koma the result is very disappointing it doesn't inspire confidence it doesn't inspire confidence Okay, Chamba. because mukaiona group yathu ija tili ndi matimu ovuta kwambiri nigeria they are the defending champions Zambia nditimu yonena kuti imachita bwino. Egypt of course not as much koma nditimunso yonena kuti pena pake ikumazatiopsyanso kuti kodi uh, tikakumana nayo zitha bwanji. So for me it doesn't inspire confidence. And to see this happening pamene tatenga achina Sudesh aja achina ndani kodi achina Sudesh kumene kukakupangako chani? Tibeka okay, abwera ah, kuti adzangodya ndalama ku Malawi kuno ah, because look ah. what kind of advice imene akupereka ngati imene nalili game manager ayi obviously achina Sudesh amene abwere kunena kuti no I think game iyi tiye tipange chonchi kapena zimene zimene achina sudeshi amanena so ngati zili zimenezizi ndi anthu amenewatu angobweratu azangotidyera ndalama kuno okay pa- pale nanga tikuona kusintha kwina kulikonse iya basi timalankhula Chipa- pale ah, nkhani ndimene yokhuzana ndi ah, ti- ti- mfuna muzindiona ya ya ya- ya scorchers of course gome has talked about kuti maybe this time around tikanaona timu imene a Fazili akuyenda nayo koma sitinayione tikupita ndi timu yotani
actually ndiko- chizungu timanena kuti am disappointed not, not, not surprised but am disappointed chifukwa coach makamaka ndi Chance Gondwe panjapo coach aliyense amakhala ndi malire akuyesa timu kuti ndilekezera apa Ndika- kumene ndikulowera kuno ndo ndakonza timu so ine ndimayembekeza kuti mmene amapita ku morocco even the first game ya morocco tinayenera kukhala ndi main team imene ikumenya iyi ya Ghana yi tinayeneranso kukhala ndi main team imene ikumenya so kupezeka kuti game ija tikuyesabe ma player I was actually disappointed chifukwa ndiye kuti tikamapita kukamenya game imene ikubwera kodi ikakhala game yake ya mtundu wanji kuti ma player kamene tikagwiritse ntchito ndi a mtundu wanji so uh, with due respect to iyeyo uh, Fazili i think panopa amayenera kukhala because mbuya mutakani mwana amakhala ngati amaopa kupanga chiganizo maganizo amaopa kupanga chiganizo kapena amachedwa kupanga chiganizo apapa anayenera kukhala atapangiratu timu yanga ndi iyi player yonse azidziwa kuti ine ndimayenera kukayamba azidziwa kuti ine ge- game inonse what- whatever comes ine ndikayamba wapa bench azidziwa kuti ine ndikakhala pa bench national team imeneyo yes azidziwira kuti a- a- national team imene anenazo national team oh chabwino zimene wapereka zitsanzo zambirimbiri simunganene kuti Haaland timusiya panja mwana kuti harry kane timusiya panja Zi- zimene zimene zimachita cost coach nthawi zina ma decisions ngati amenewa umayenera kudziwa kuti timu yanga first 11 ndi iyi even player yonse azidziwa ndi iye yemweyo kuti ine game ndikayamba right akamadziwa amapitanso ndi confidence akakhalanso pa bench amadziwa zoti ineyo Ndika- ine ndi amene ndikubwera after ngati pangachitika ine akandinotsi after right ukangomudzidzimutsa amene amakhala panja kuti lero ukuyamba game ndi kumudzidzimutsa amene amayamba game bwera you confuse the two players amakhala psychologically down kuti akamapita wina uja amaka i amuchotsa ndiye kuti ine ndi- akhala paphuma so ndimanena kuti iye anayenera kukhala ndi malire a friendly yathu ikathera apa timu uno ndapanga timu imene ndikupita nayo ku ndi iyi right okay.
amene akukandimenyera oyambirira ndi awa so sunganene kuti ndikukayesa I mean, I'm, I'm, I'm disappointed actually timayenera kukhala kuti pamene tikufika tsiku la lerolo tili ndi main team tikumadziwira atolankhani ata ali nayo tafa ziliwo koma sitikuidziwa inuyo olobera kati ali nawo khatata ali nayo timu ma- ma- media imakhalanso kuti uka- ikafuna kunena kuti the probability of maplayer kukayamba ndi awa timatha kukhala nayo mm. koma you cannot predict ndi uyu ndi iji chifukwa ukudziwa kuti amene kukayamba bullets ayenera kayamba wakuti aka Wanderers ayenera kukayamba ndi wakuti umaona kuti ngati pali ma changes amakhala ochepa kwambiri Okay. koma iyi i- i was surprised half of the team akuti akuyiyesa right Aku- goalkeeper wina ku three kuja wina nda- mpakana tabitha panja Yeah, Tabitha anali panja. Eh, wati akuluakulu ndiye tikufuna kuyesa chani okay Uh, Isaiah, uh, mphunzitsi wayankhulapo ma areas ambiri of course one, one critical area ndipo 4-0 iyi ikuyenera kuti yakhumudwitsa anthu onsewo okay ndimafuna ndinene kuti mmene mpikisano umenewu tisana makamaka game ya ghana tisanasewere a Fazili ananena kuti i think it's high time we start getting goals and iyi tapanga madrills onena kuti tipeze zigoli uh, koma chigoli sichinabwere tagonja 4-0 komanso amanena kuti if we are to win uh, get goals ti- timu ikhala ik- ikhala motivated pamene tikupita i don't know ndi kugonja ukuku how should uh, a Fazili motivate these players kuti tikupita ku afcon ayiwale zimenezi i think for me zochitika zake ndi zoyankhula zake i think quite mind boggling oh i'm sorry to use this term munthu uja akutipanga confuse kwambiri because you can't say kuti no mu game iyi tukasewera ngati utayamba tayamba tournament and then ukanena kuti after game ukatiuza kuti ndimayesa maplayer eh, that's what he said anena kuti iyi tukasewera ngati tukayamba tournament now he's trying to confuse us and he- kunena chilungamo ere pomafika leroli football association of malawi yayesetsa kupereka ma friendlies ku timu ijayo from february kudzafika panopa timu ija yamenya ma game friend ma friendly game 16 ndiye ukapanga plus atatu amene tinamenya ku afcon ku, ku cosafa kuja ngati ma game 19 in 19 games a better coach could have found a, a proper team yonena kuti apapa ndili ndi team so sitingafike una not ukafika ku tournament 4 days 3 days imene ikubwera nkumanena kuti apapa ndiyesa maplayer kodi akamati ndili ndi team team yo iyeyo akuyesa in his ma- imaginations kapena akuyesa mu njira yanji because if you want to know ufuna uyesa ukamanena kuti ndili ndi team yono ndifuna ndi- ndili ndi timu pano pano Eh. iye amene ipange feature magemu amene tamenya ndi Morocco ndi Ghana ifeyo kuno ngati amala amalawi we should be convinced kuti oh yes tili ndi timu so sangangonena kuti ndili ndi timu in his imagination zonena kuti ndili ndi timu wakuti akayamba pakuti wakuti akayamba pakuti no akuyenera kuti azitionetsa osati umangotiuza zinthu ayi akuyenera ationetse kuti no apapa tili ndi timu ifeyo tiione pa ground kuti timu ija ikuchita bwino panopa apapa honest zimene zachitika zijazo zatipanga affect oh ngati anthu yes no ife of, of course ife ngati anthu zatipanga affect komanso ngati team zapanga affect iye ananena zoti no tikufunika tiwine game ya, ya ghana kuti maplayer akhale motivated Yeah. koma panopa maplayer ali down if you lose with, that, with, with, with such goal margin no, no definitely wina aliyense amakhala ali down and chinanso nchonena kuti no amanena zoti no combination wise so combination imene akunena waiona kutiko achina tabitha analowa kumapeto kwa game so mapeto ake mmene akulowa achina tabitha jaji so achina faith anali oti atatuluka nthawi imeneyo

himself is confused and he's also confusing us okay yes chabwino and and and zija ndimanena zija bright unena kuti kumene kuja kunabwera achina sudesh aja yeah onena kuti mwina apereke upangiri wina that's what we were told by the football association of malawi kunena kuti apereke nzeru zina ku technical panel kuti mwina mwake tikamapita ku afconiku tione zinthu zosinthika but if you see ati ma decisions amene akuchitikawa Palibe kusinthika kwina kulikonse. That is why I asked koyambirira komwe kuja. Kunena kuti, kodi achina Sudeshiwa akupangako chani ukuku? Okay? Because sitikuona kusintha kwina kulikonse pa ziganizo zimene zikuchitika ku timu kuja. You get the point? So pena pake tikuyenera kutinso mwina tiunikirepo bwinobwino. But ndigwirizane ndi wina aliyense apapa. Panopo the team is demoralized. Okay? I don't know kuti how a- a- a- a- adzuka bwanji ndikukapanga approach ujeni uh, game yo- yoyamba ndi nigeria komano And their neighbors. I should For say your own here kuna information. kuti And I hope game you- iyi kuluza mpaka uh, uh, ku- 4-0. kumakagonja 4-0 and chimene chikundi chikundi chikundikhumudwisa ndichonena kuti look timu yathu we know kuti mavuto kwambiri akhala kumbuyo eti kumbuyo i mean tikaphatikiza madefenders Yes. ndi magoalkeeper- Yes, magoalkeepers ndicho- omwe. ndiye ndizomwe, eh. because timu ija imapanga conceding zigoli timapanga di concede koma timatha kuluza game kumapanga concede zigoli koma kuja timakhala kuti tachinyanso komano ma- mpakatipa ukhoza kuona kuti olo zigolinso sizikubweranso kusogolokunso kha ngatinso kutinso kuyambanso kutivutanso went to Nigeria, ku, ku, ku, ku, ku tanzania we played two games sitinachinye chigoli china chilichonse i think tinagonja game yoyamba 1-0

imodzi draw and then next game ndi tournament ndi zinthu zoti nzovuta kwambiri i don't know kuti mwina confidence tiitenga kuti pale ndimafuna ndima- chimene ndimanena kuti timalize chifukwa ndimafuna kunena kuti timakamba za ma friendlies amene tasewera tasewera ndi morocco tasewera ndi ghana these are the latest uh, friendlies friendlies yes now let's focus on the three teams amene tikumana nawo ku wafcon the first game is on sunday tikumana ndi nigeria nigeria ndi ma defending champions komanso ndi timu imene one of the top ranked teams in africa pakadali panopa what should we how should we approach that game kuti tizachite bwino of course tinaona fun fact about um, the game tabitha ndi asisat oshoala amacheza pena pake kuti "Eh, musazatichinye zigoli 5 ena akuti "Iya, asikana awiri inu tabitha ndi temwa musazatimalize iya you know how they, they. komano ifeyo ngati timu Tiapange approach bwanji masewero a Nigeria based on zimene timuyo tikuidziwa? Okay, popeza tikuyankhula kuno ndi ku studio. Ayi sindidziwa ngati angamva eni ake. Eh, koma No, the yankhulaniko. whole choya- choyambirira chimene chimene kuchitika is to boost their morale. Chifukwa ndi 4-0 ija they could be down.
Okay.
right they know kuti kwasala three days kuti tikamenye game tiyambe kaye tachita uplift kuti sono tukamenya ino ndi game yeniyeni ija inali friendly Okay. so forget about the results inachitika ija ngati kungatheke timu ayiuziretu yokayamba ayiuze pano kuti inuyo ndamene mukatiyambira game and approach imene tikufuna kukapanga iyi ndi iyi asalimbanenso nzoti azikaonera ma training a azinzawo yayi ngati kungatheke mapuleya asumukana amachezera limodzi a oshoala ndi a- athu mm. kusonyeza kuti iwonso kukampu kwawoko ali ndi fact guys temwa ujatu wabwera timangomva kuti sakubwera sakubwera chomwe wabwera eh, tabitha ali komweko ali china faith akudziwa ndio nawonso preparation yawo ndionena kuti tikachite deal ndi awawa so ine ndikunena kuti awawa tikamapita choyambirira tenti akweze moralo yawo Okay. asakhumudwe maplayer amene ali nawo kwene kwa auzire tuli panopa tukamenya game all is well tika- t- tapanga training okwanira timene tikuti timenyera ndi chimenecho ndi choyambirira Pa ground. pa ground yonoko chachiwiri iwo ono apa technical panel akhale iwonso ndi confidence chifukwa ngati iwe confidence ingachokere anyamata chi- atsikana sakamenya mpira wa bho fa zimatha kutheka umatha kuiona mbuyo ndinakhalapo pa benchi ndi daud chitulo late daud chitulo was a coach why don't like "Oh, guys game yativuta iyi Men- nthawi imeneyo tikumenya ndi zimbabwe eh, stanley ndunduma ndi godfrey zulu aja akuthamanga osa- osatira masewera i think pakati panali sticks into his ndekuti wavulala kennedy malunga kuonera kuti bench ija yadwala bench ija yathu yadocha kumayang'anayang'ana kuti alendo kuti ife sitikamenye singaze so that was ya ya, ya schools get team so ah, pa bench pakufunikanso pakhale confidence okay eh, confidence onena kuti adzachita encourage atsikanawo aja mkati muchi pomwe atakuyera kuti ngati unaonera finals ya barcelona ndi manchester united ku wembley anafika pa ferguson kumanjenjemera pa bench paja osayimiriranso so ikafika size imene ija maplayer amakhalanso down so we want that confidence ikhale ndi achina eh, eh, kuti ndani fazili and company Okay. forget about whatever has happened komano awapatse ndi confidence yoti tikhoza kukamenya mpira Ti- kuti at least mpira ukapa kupatula zimene zizi bho tikhoza kwa atsikana aku nigeria one they have traveled a lot mm. and uh, manigerians ndi anthu amene amakhala ndi confidence kulikonse kaya akhala mumsika kaya akhala mgrocery they've got that confidence ife amalawi amati ndife anthu aulemu no actually ife we are timid people okay. anthu amene timakhala tikupanga maulemu koma timakhala tikuzikankhira tokha kukona okay. so koko akakhale ndi confidence okay. uh, uh, uh, isaiah Ndimafuna the tactical approach imene mwina mphunzitsi eh, Lovemore Fazili would approach kapena would use eh, pa game imene ya Nigeria chifukwa pamakhala ka fear factor you know Nigeria is a big team defending champions tactically akayipange approach bwanji tactical zimatengerano ndi mmene mwachitira ku training ineyo ndikanakhala kuti no ndine mphunzitsi wa scorchers mwina wiki the, la- the next two weeks the two days ndekuti no i would have been con- concentrate kwambiri in terms of defending Mm. um, ndikanawauza kuti no tikamati defending timanena kuti no the whole team should defend tikamati defend tikangodalira kuti mwina four players to defend ndekuti no atipweteka kwambiri the whole team should defend defend kuyambira even from the last phase and then kuzabera pakati nkumbuyo tonse tikhoza kupanga defend in this case ndikunena kuti no titakhala kuti no mwina anthu aja akutipanga attack let's try kuti no ndoti no tikhale compact in this compact ndikunena zoti no mwina ma amene akumenya kumanzere amene akumenya kumanja they should drop mu nthawi imene kuti no anthu aja akutipanga attack ndoti akamapanga drop ndoti no amene akumenya ngati left back ndi right back akhala kuti no apanga squeeze alowa mkati so akamalowa mkati ndoti tikhala kuti no tili ndi anthu four panja pa box tili compact anthu aja sangale yinyi

sitingamakane ndi nigeria when it comes to mpira so we need to be strategic when defending and our attack should be izioneka kuti apa anthu timu iyi iku- ikufuna ipange chakuti Okay. so, yeah so stay compact and catch them on the break ndizotheka bwino bwino okay one more thing ashora uja ndofunika kuti despite i mean ali defender up to the last one ndi madisi ashora asachite control mpira chifukwa ine ndamuona ali ndi speed and ndi wamphamvu nde height yake ndi madisi yonse of course madisi ali nazo mphamvu koma ukatenga awiriwa pound to pound uh, ashora ali bwino okay. in terms of kukankha pa space ndi kutsatira pamene wathu kuti athamanga kukavuta zimaona kuti yes kumaka space maswana don't only pira maswana ifana ndama maka space kuti watu 11 grand wali second pick wake mm. you pick each mmene anamumakira hazard um, ana makidwira ndi herera ander herrera ander herrera kumangomutsatira munthu uja ine sindimenya kuti inu mafuna muzipereka zitsanzo zoti anthu tinaiwala bwanji Munaiwala. Ah, Osakamba za nkhani Gab- ndi ya osakamba United. za gabriel ndi gabriel wa iyo sindinayione munene Ndi Haaland. bwanji wa Man City.
iyo sindinayione koma ndikungonena kuti okay ndinena ndinena yakunoko ndizotheka ndizotheka kuti chifukwa kuti kuti kumaka space kuja

awirinso ali kutsogolo so I'm saying kuti kumaka space kumafunika mukhalenso anthu muli faster komanso mukuganiza chifukwa the dangerous person in the field of play ndi amene alibe mpira okay that's the dangerous person Yeah.
nice nice uh, gome timalize in terms of the approach tisatengepo nthawi timalize tipite kunkhani zina Yeah, I think tikatengera approach if you look at the group group yathuyi ndi group imene ili yovuta because tikumana ndi matimu amene ali ndi experience kwambiri mm. if you look at nigeria nigeria is the most successful team kumpikisano umenewu wa wafcon uh, Ten in times fact champions. 10 times champions Yeah. and they are the defending champions panopo now if you look at uh, timu ngati imeneyoyo ndi timu imene ili yovuta kwambiri ndi timu imene they have qualified ku Kuenika. Waf- wafcon tournament ili- iliyonse Zili kuenika. chiyambireni wafcon mu chaka cha 1991 They have qualified for Wafcon ina iliyonse amapita kumeneko kujako and they have never lost in the final so ndi timu imene ili yayikulu imene ndithu uh, kukonzekera kwathu kuyenera kuti kukhale kwabwino mukayiona timu ya zambia zambia ndi timunso yonena kuti ili ndi experience yamphamvu ali ndi mbiri yawo 2022 anamaliza pa number 3 kuti apange qualify kupita ku world cup uh, so nawonso qualification ya ku afcon amapitapita over 10 times they have been there nde ndi timunso imene ili ndi experience ya mphamvu alinso ndi maplayers abwino tamenya nawo kangapo ma friendlies chani komabe still more umaonabe kuti eh, sitinakhalebe ahead of them so ndi timunso imene ikufunika kuti tikonzekere uh, tikonzekere bwino kwambiri egypt ndi imene ingamaonekeko ngati kuti ndi team imene ilibe mbiri yeni yeni ku mpikisano umenewu wa wafcon because even qualification yawo ya panopo ndiyongochita kulowera pa window mukukumbukira bwino bwino mmene zinakhalira muja kuti tiwonjezere ma team nkungotola ma team 4 including iwowo kuti angolowera pa window akapezeke ku mpikisano umenewu but initial qualification uh, zinavuta komabe ndi timu imene ili yoti sitingayipange underrate now mukayiona choice ya ma friendly games yathu i said it kunena kuti it was a good choice because tinapanga pick timu yaku north africa morocco knowing kuti mu group muja tili ndi timu ya egypt and then we picked timu yaku west africa ghana knowing kuti mu timu muja tili ndi timu yaku west africa nigeria but if you look at the results mmene abwerera komanso performance ya atsikana athu zikumaoneka kunena kuti mwina eh, Okay. ntchito iliko ntchito iliko but we wish the girls all the best Yeah. as i said ena afe tikhala tikulowera kumeneko nde kuti uh, tikapereka morale uh, zikachite kuvuta pomwepo mupitadi? but otherwise uh, we, we, we are hopeful uh, for the best kuti timu yathu ichite bwino right Sure.
ndi izo zokhuzana ndi timu ya dziko lino ya scorchers let me just borrow what gome has said kumapeto kwenekweneko we are wishing the girls all the best and they need all the best they can get kuti akachite bwino kumeneko uh, kumpikisano wa wafcon remember matimu anayi amene afika mndime ya masemifinal automatically apita ku fifa world cup can we do that or it's possible tiziona ngati zimenezo zingatheke now let's come back home uh, mwamsangamsanga sitichedwako chifukwa kumeneko kuli nkhani zingapo zimene tifuna tikambirane kuno anthu awiri asankhidwa kuti ndi amene achita bwino kwambiri mwezi wa june kumbali ya osewera komanso mphunzitsi mphunzitsi wa timu ya fcb nyasa big bullets wedson nyirenda ndi amene amusankha kuti ndi amene wakhala coach of the month mwezi wa June pamene a Yamikani Mologeni ndi amene amusankha kuti wakhala player of the month mwezi umene wa June koma before that mwezi wa May kunalinso enanso awiri Fundi Akidu amene nthawi imeneyo anali mphunzitsi wongogwirizira ku timu imeneyi ya Ekaya anamusankhanso kuti ndi amene wakhala coach of the month wa mwezi wa May pamene Mithi Lameck Mithi wa timu ya Mighty Wanderers ndi amene anakhala player of the month mwezi umenewu wa May but The main talking point is about Wedson Nyirenda chifukwa pali a bit of discontent kwa otsatira kunena kuti chifukwa chani amusankha Wedson Nyirenda. Before Gome and Pale comes in, mnyamata amene tili naye mu studio muno Isaiah Nyirenda, he's a journalist and nkhani imeneyi wayitsatira bwino kwambiri. Can you please explain to us why Wedson Nyirenda has been named coach of the month wa June? Alright.
Mu June munamenyedwa timu ina iliyonse inasewera mare- ma- ma- masewero awiri mu league. so bullets inamenya ndi kb komanso masters Mhm. anthu amene ana- anapangidwa nominate analipo four right peter mgangira abbas makawa mm, enos chatama ndi wedson Nyirenda. yes.
now silver strikers inamenya ndi red lions they won 3 3-1 3-0 and then anamenya 1-1 ndi civo meaning kutino peter mgangira got 4 points one win and one draw yes abbas makawa anamenya draw ndi silver strikers 1-1 and then anakamenya clek sporting 1-0 yes meaning four points. No, four points one win one draw and then we had enos chatama anamenya 1-1 ndi wanderers

the first week kunali international break Yes. and then from international break tinafikira mu airtel top 8 so game ya first ya airtel top 8 nyirenda wasn't the head coach anayamba pa game ya kb imene bullets inawina 2-1 and Yeah. then anakawinanso ku, ku, ku, ku blantyre ndi master security 1-0. let's put it that way because gome nayenso ndi mmodzi mwa anthu amene sama sakumvesesa kuti ndi chifukwa chani Wedson I, I saw his reaction I saw his reaction ndi kupanga introduce kamera ili pa top tibweze bwa tipangire wide bwa okay I wanted that to come out clear Yes. kuti afotokoze because he wrote somewhere that's why ndamufunsa kuti atsogolere afotokozere why Wedson Nyirenda wakhala a coach of the month pale Yeah, ine I'm not surprised kuti ampatsa iyeyo as the- because i- tikungoyang'ana ma statistics

surprise ndimayinena kuti ah, two games yani uh, mpaka na Wedson mwina awawa ama 1-1 anamenya ndi timu ya mphamvu kwake for me that one is, doesn't carry weight Okay. uh, tingotengera ndi zimene iwo anena kuti uh, that's an encouragement to him of course inenso linandigoma kuti ah, mpaka na

he has been very yeah, he's been brilliant especially the two games zimene anamenya yeah even onse ndi amujeni omwe aja amene anatuluka mu airtel mm. he has been very instrumental to the team okay. so kumpatsa kuja it's is not a fluke okay. kuti akhoza kukhala so for me that's okay okay mm. uh, go ineyo pamene panandi panandi panandipasa chidwi eh, ndingoti pamene panandi ya Fam machita kuti how? panandipasa chidwi ndi pa uh, fundi akidu uh, in the month of uh, may May. Yeah. eh, kuti fundi is assistant coach of course we know kunena kuti that time kuti head coach chatama ali ku Holiday. ku holiday ka holiday ka anali Ku ku leave. whatever

kuchokera ku tchuthi so the team inali mmanja mwa mwa Fundi Akidu so okay. they would not award the head coach uh, uh, based on that komano uh, kukambaso za miti Mitch has been very outstanding ku Wanderers. Yeah, I think anapanga pick injury pakati pa. Mm. Uh, but I saw him game imene anabwerera. Mnyamata genius. Ndi ndi mwana wabwino kwambiri. I hope kunena kuti uh, ma injury akakhala kuti sanamkakamire akhoza kukhala ndi season yabwino kwambiri. Okay. Mm.
now let's conclude ndi nkhani imene ndingowapatsa makosanawa ma mphindi zochepa kwambiri because we are going to give you the fixture ya fdh uh, bank premiership imene ndithu tikhale tikuonetsani kuti kodi kumathero a sabatayi kuli masewero otani but otherwise uh, kuli masewero akuluakulu amene achitike remember we are going towards pang'ono pang'ono towards the end of the first round chifukwa tikukhala ndi masewero 14 in the first round uh, makamaka 15 in the first round pamene tikamba kuti panopa tili kale pa 10 so we are going into week number 11 so ndekuti tikamawerengesera tikamachosera tikutsala ndithu ndi masewero ochepa kuti tikwangule first round but otherwise ndimene ndithu zikuonekera pakadalipa so the fixture uh, ikhale ndithu ikubwera uh, posachedwa pompa kuti muione but picking one or two games isaiah which game would you love to watch this week in the fdh bank premiership uh, mwansangansanga kwambiri ndikanapita kukaonera dedza dynamos ndi bullets chifukwa cha bullets ikamamenya pa Dedza- pa dedza stadium always they struggle nayo nako kamodzi kokha Ana- ana- ina- Chembezi, ina- inali nthawi ya Peter ya- ya Peter mponda so Yeah. ndifuna ndikaone kuti no

Uh, magemu game imene itha kupatsa interest ya masters oho game imene ikhoza ndipatsa chidwi kwambiri ndi wanderers ndi wanderers chifukwa cha ndikuyang'ana za mponda tsopano ndi ma player ake anyuwani abwera akumamenya fili finger good kuda chifukwa ndiye kuti Kwavuta. chifukwa Kwavuta. eh, akusewera So, ngati wanderers sikasamala ichi chinthu cha experience chi munthu ichi Ah, and chili ndi confidence yoposa aliyense alright so

koma ma right footers ndiye kuti ap- ndaonera ma game angapo akaupeza mpira chokuti aupezera mwendo wa left amayesesa better aukankhire ku right kuti atani defender I mean ka player wabwino you should use both Okay.
guardiola anamuza amauza kuti don't be predictable they know you are a left footer so chigoli chonse wangoti kumenyera kule anamakuloweza amadzomba makidwa Okay. so ma defenders awawa they need to improve on the other leg chabwino uh, gome your, your preferred fixture imene itha kukupasa chidwi just pick one yeah of course uh, uh, wanderers masters uh, ndi gameso yabwino kwambiri komanso ndimaona luana ndi silver strikers uh, ndi gameso imene ikundipasa chidwi Yeah, that's and a- of course that's a good imene- choice. That's a good imene choice. wanenawo ya, ya bullets ndi dedza dedza bullets imavutika kwambiri pa dedza so you see kuti kodi this time around uh, uh, uh, zikayenda bwanji luana ikuoneka kuti Not very bad mmene ayambira very unpredictable ndi silver tiona kuti zikatha bwanji Okay. koma imene akukamba awawa kwabwera Kuda amwene Kuda wabwera Ayi, wangomenya Kuda. game imodzi tu munthu. wamenya game imodzi pa Man pa- of the pa match.
Mzuzu stadium ndi timu ya moyale game imene masters inatha 2-2 atenga man of the match koma ulendo wonse kuchoka ku mzuzu kudzafika ku lilongwe Eh.

koma sindimadziwa mm. nkhani yokhuzana ndi masters uh, panakambidwa nkhani inake pano imene i think siidapite bwino kwambiri ku masters iko ineyo ndinakalandira treatment ina yake pa malo ena ake naye panga connect so ah, tizisiye choncho ndathokoza kwambiri bale chifukwa chobwera mpulogalamu yathu ya Sports Koma I Access. told Chris actually kuna kuti no uh, Kuda uja mwabweresa mwabweresa player wabwino uh, akuthandizani okay. very controversial of course koma amakhala ndi mtima eh? Eh. ndi ndi project kuti aziwina okay. so i told him kuna kuti no akuthandizani eh, akuthandizani Bale, Amakhala ndi mtima. ndathokoza kwambiri program yathu ya sports access inali bwino kwambiri chimenso tithokoza kwambiri Isaiah Anthony ah, chifukwa chobwera mprogram yathu imene ya sports access Henry Gome chimodzimodzi ah, ndikukhulupirira kuti anthu mwatsatira bwino zimene makosana atatu amenewa anatibweretsera kuti atipase kapena kuti analysis ya nkhani zimene tinabweretsa ine ndi bright buju kanyama tithokoze timu yonse imene yagwira ntchito kuti tikupatseni program imeneyi sports access pa Zodiak television tikumanenso on monday with another one sports access